Иджыпсту къыдэплъын, къыдэдэӏуэнкӏэ хъунухэм псоми фӏэхъус гуапэ фызохыр. Нобэ дэ ди псалъэмакъыр зытеухуауэ щытынур цӏыхубз цӏыкӏу, Абыкъухьэблэ Зэлыкъуэкъуажэ жыхуаӏэм щыщыуэ Бжьахъуэ Ленэ жари абы зыкъытхуигъэзащ мыпхуэдэ ӏуэхукӏэ. Иджы абы зыкъызэрытхуигъэзар Ар ди сайтми къытедза, акӏэ-мыкӏэ къытедза. Абы еджауэ ӏэджи щыӏэщ, ауэ кӏэщӏуэ вжесыну сыхуейт ӏуэхур зытеухуар. Ленэ сымэ зэшыпхъуищ хъууэ Зэлыкъуэкъуажэ дэсщ. Псори цӏыху пщыкӏуплӏ мэхъухэр, я бынри езыхэри псори цӏыху пщыкӏуплӏ хъууэ зы унэ щӏэсхэщ. Иджы а сабийхэм я щыр студентщ. Ленэ езым бынищ иӏэ, абы нэмыщӏкӏэ и шыпхъу, ар мыбы хэкум щыӏэкъым, и шыпхъум ейуэ сабиитӏ епӏыр. Иджы ӏуэхур зытетыр-щэ, езы Ленэ аткӏэ нэхъ зэхэхауэ, нэхъ гурыӏуэгъуурэ жиӏэну сэри зыгуэрхэмкӏэ сеупщӏу, ауэ Нэхъыщхьэ дыдэр вжесыну иджы мыхэр-щэ зыщӏэс унэр дэри дыкӏуэри деплъащ абы. А сурэтхэри фэзгъэлъагъуну мыбдежым дей къитлъхьэну абы адэкӏэ ущӏэсынкӏэ ӏэмал закъуэ иӏэ. Уэшх къешхмэ, къошхэр, уэс къесмэ, къосэр. Абы ар апхуэдэу, ахэр абы щӏэс хъужынукъым. Иджы.

Унэр унэ инщ, унэр унэжьщ. Ди адэ-ди анэм ящӏауэ унэр къытхуэнауэ диӏэу аращ. Дэ зы зэшыпхъуищ дохъу, зэшыпхъуищым ди бынхэр ди гъусэу щӏэсщ, зэрыжыпӏам ещхьу. Ди сабийхэр хэт школакӏуэщ, хэт еджакӏуэщ. Школакӏуэми еджакӏуэми зэрыпщӏэщи, Гъуэгу уасэ жыпӏэми, шхын уасэ жыпӏэми, щыгъын жыпӏэми, еджапӏэ уасэ жыпӏэми, иджыпсту аращ ӏуэхур зэрыщытыр, еджапӏэми уасэ иботыр. Ипэрей зэманхэм ещхьу щыӏыжкъым, ди обучениери сытри псори уасэншэу щыщытам хуэдэкъым. Сэ нэхъ кууэ къэзгъэлъэгъуэну сызыхуейр мыбы унэр къоуэ. Унэр къоуэ къакӏуэри, унэ зыщӏхэри еплъащ. Фэри фыкъакӏуэри феплъащ. Уэшхымрэ псымрэ мы илъэсым ӏисраф ди блынхэм къыхуигъэкӏуащ. Уэшх къешхым и лъабжьэмкӏи псыр къыщӏолъадэ, уэшх къешхым и щхьэмкӏи псыр къытолъадэ. Ди лъэгухэри сытри псори зэрыфлъэгъуащ. Уасэкӏэ дыпэлъэщкъым. Зэ, зэрэ тӏэурэ ди. Казбек Валерьевич Кӏуэкӏуэм де, ди нэхъыщхьэм де письмо стхащ, ауэ. Тӏо. Нтӏэ, тӏо. Тӏо письмо стхащ, ауэ къытхуэкӏуа жэуапыр сэбэп зыри къызэрытхуэмыхъуфынкӏэ ар ди администрацэм кърегъэхьыжри, ди администрацэм ответу къытхуагъэкӏуар аращ.
Иджы, Элиза Лена, нетӏэ сэ щезгъажьэм щыгъуэ жысӏа, зэшыпхъуищыр абдежым де фыдэсщ, псори, цӏыкӏуи ини, цӏыху пщыкӏуплӏ фохъур. Аракъэ? Тэмэму жысӏа? Цӏыху пщыкӏуплӏ дохъу. Нтӏэ, а сабийхэр дапщэ хъуми мис ар къызжеӏэ, итӏанэ Нетӏэ, сэри жысӏэ, а уи шыпхъум ейуэ а сабиитӏ пӏунщӏэ, а тӏури сымаджэу, абы къе, ахэм къеузыр, итӏанэ, а уэ уи хъыджэбз цӏыкӏур, ахьмэрэ щӏалэ цӏыкӏур абы къеузыр, ари сымаджэу. Мис ар зэхэхауэ, мис ахэр къызжеӏэт. Нэхъыжьым де къыщезгъэжьэнщ апхуэдэу щыхъукӏэ. Ди шыпхъу нэхъыжьыр. Обширный инфаркт и гум игъуэтауэ, инвалидность иӏэ щӏэкӏэщӏауэ, абы и сабиитӏри езыри ди гъусэщ. Сэ си хъыджэбз цӏыкӏум и нэм мы сыт, ныкъусаныгъэ иӏэр, и нэмкӏэ сымаджэщ, тэмэму илъагъуӏымэ, операцэкӏи сыткӏи ухэӏэбэ хъуӏыми, фӏокӏуэдыр. Тэмэму уже зыри илъагъужӏым. Абы еуи сабий цӏыкӏури си, ари ди гъусэщ. Сэ си шыпхъум еуэ къэсшэжауэ сабиитӏ си гъусэр, абы ди къэралри си псори къыддэӏэпыкъуащ, псомкӏи ину берычэт бесын. Сабий цӏыкӏу къашэжахэм зым зэрыцӏыкӏунитӏэрэ астмэ иӏэщ, это бронхиальная астма жыхуиӏэращ. Нэхъыщӏэ цӏыкӏум врожденный порок сердца иӏэщ. А цӏыкӏуитӏми я узыншагъэми Хъарзынэу токӏуадэхьэ гъуэгуасэ сыт жыпӏэми нэгъуэщӏ хъуэ жыпӏэми, потому что ди, дэ дызыпыщӏа сымаджэщхьэр къалэращ дыдэтыр. Иджы
тӏо республикэм и унафэщӏым тетым, абы тӏо зыхуэбгъэза жэуап къуатыжахэр къыджеӏэт. Абы жэуапу къызатыжахэр сомкӏэ апхуэдэ хулъэкӏыныгъэ дэ ди регионым зэримыӏэмкӏэ, апхуэдэ дэӏэпыкъуэгъу дэӏэпыкъуэгъу къызэрысхуэмыхъуфынумкӏэ жэуап къызитыжауэращ. Унэм куэдыӏуэ токӏуадэр. Ар администрацэра, районым и унафэщӏхэра къызытыжар апхуэдэ жэуапхэр? Иджы. Псори гурыӏуэгъуэщ ар, гурыӏуэгъуэщ, сэ си дейкӏэ си щхьэкӏэ гурыӏуэгъуэ. Иджы сэщӏэ, икӏэм дей сэри мыбы зыгуэр жысӏэнущи, сытыт иджыри жыпӏэнт сщӏэрэ? Мис нобэ Зумакуловым ухуэза, Зумакуловраӏым, езым ухуэзаӏым, езыр щыӏэкъым, ауэ нтӏэ иужьым Дэ иджыпсу дызэхуэзэн хуей абы и щхьэусыгъуэ хуэхъуар дэ зыкъытхуэбгъэза дэрэ Зумакуловымрэ уполномоченный по правам человека жыхуиӏэр, а итӏуми захуэбгъэза Зумакуловым и офисым ущыӏэ нобэ, езым ухуэзакъым, езыр щыӏэкъым. Сыт абыхэм къыбжаӏар?
Абыхэм къызжаӏар си ӏуэхум теухуауэ ӏэджэ гуэрым ятхыу письмо ди Кӏуэкӏуэ Казбек Валерьевич дей ятхыу, ӏуэхур зэрыщытыр иджыри тэмэму разъяснить ящӏу, ахьэ псори иратхыу къыздэӏэпыкъуну, абыкӏэ лъэӏу иту ятхын я гугъэу аращ. Нтӏэ, Ленэ, нобэ дызэхуэзакӏэ, мис, уи ӏуэхур зытетыр фӏыуэ. Псори къыдгурыбгъэӏуа. Иджыри зыгуэр жыпӏэну ухуейт, зыгуэрхэм захуэбгъэзэну ухуейт. Нтитӏэ, нобэрей махуэм теухуауэ сэ иджыри зэ къыпысщэну схуейт, къытезгъазэу жысӏэну схуейт. Си лъэӏури сри псори зэхэпхащ, си лъэӏури мокӏэ еплъыну жаӏащ. Ауэ иджыри зэ жызоӏэ, Сэ мы утыкум схузэфӏэкӏыу, сыкъихьу, Зыри жысӏэнутэкъым, ауэ сэ схузэфӏэкӏи, си ищӏэ сщэжми, щхьэгъубжэ хэслъхьэми, тӏэкӏу-тӏэкӏуурэ и лъабжьэкӏэ, и щхьэкӏэ жыпӏэми, мелкэу зещӏэн хуеями, схуещӏэр схуещӏа. Узыншагъэкӏэ си шыпхъур пэлъэщӏым, етӏуанэр пэлъэщӏым, сабийхэми узыншагъэкӏэ пэмылъэщын хэтщ, ди студентхэми еджапӏэмкӏи пэмылъэщыни хэтщ, ауэ сэ уже схуэгъэкъаруужӏым. Аращ сыщӏэлъэӏуэн хуей хъуар. Си напэ къезгъэкӏуу ӏэджэ щӏауэ апхуэдэ ӏуэхугъуэм дыхэту, къезмыгъэкӏуурэ, зыри жысӏаӏым иджыри къыздэсым. Зэрысхузэфӏэщӏкӏэ, сэ схуэщӏэр сщӏащ, ауэ адэкӏэ схуэгъэкъаруужкъым. Иджыри зэ слъэӏуэну схуейщ ди нэхъыщхьэ, Къэбэрдейм тет ди нэхъыщхьэ Кӏуэкӏуэ

Ауэ зыр зым дыздэӏэпыкъужу сымаджэ дыщиӏэкӏэ, дыщынэгъуэщӏкӏэ дэ дызыхэкӏыу дыздэкӏуэни диӏэкъым. Мы унэ къыттеджалэр къыттемыджалу зыгуэркӏэ сэбэп тхуэхъуну солъаӏуэ иджыри зэ.
Гурыӏуэгъуэщ, иджы сэри жысӏэну сызыхуейрат икӏэ. Зыгуэрхэмкӏэ мыбы къедэӏуахэм жаӏэнкӏэ хъуну, псом я деж нэсыф мыпхуэдэр А Ленэ и ӏуэхум хуэдэ куэд щыӏэщ, жаӏэнкӏэ хъуну. Мыпхуэдэу жызыӏни къыхэкӏынкӏэ хъуну, загъэгубзыгъэуэ-щэ? Уэ псэуну хуейр, лэжьэну хуейм-щэ ар псори зэфӏахыфым жыӏэу, ауэдэу жызыӏни къыхэкӏынкӏэ хъуну. Ауэ-щэ? Сэ иджыри фызоӏэ, дэ мыбы дыкӏуэри деплъа. Мыбы я ӏуэхур джа, зы къэмынэ зэпкърытха, нобэ дэ мы Къэбэрдей-Балъкъэр жыхуэтӏэр-щэ? Къэралыгъуэу адыгэм балъкъэрым ди къэралыгъуэу щытмэ, ар мис мыпхуэдэ ӏуэхущ щӏаухуар, мис мыпхуэдэ ӏуэхущ щӏыщыӏэн хуейр. Икӏикӏ, Казбек, си къуэш, зыпхуэзгъэзэну сыхуейт, вот, сэрикӏ, тӏо зыкъыпхуигъэзэн, ба, иджы ар уэ зэрумылъэгъуар, абы уэ гу зэрылъумытам абы сэ шэч лъэпкъ къытесхьэӏым, ар Ар уэ плъэгъуаӏым, дауикӏ плъэгъуаӏым, апхуэдэ ӏэджи щыӏэ. Ягъэкӏынӏым, мыбы гу къылъытэ, къеплъ мыр, мыр мы видеор щӏэ ныпхуедзыхын, уэдгъэлъэгъун, ягъэкӏынӏым, къеплъ. Абы нэмыщӏкӏэ захуэзгъэзэну сыхуейт. Зэлыкъуэ куейм и унафэщӏхэм, нобэ абы тетхэм захуэзгъэзэну сыхуейт. Ягъэкӏынӏым, мыр къэрал ущыхъукӏэ, хэкӏыпӏэ гуэрхэр щыӏэщ. Абы зыгуэр къыдэбгъэӏэпыкъунуми, зыгуэр къепшэлӏэнуми сэ сщӏэрэ, ӏэджи фиӏэ, фэ ауэдэ гуэрхэр фиӏэ. Ар аращи, дыныволъэӏу иджырикӏ. Ягъэкӏын мыр мы Бжьахъуэхэр, мы зэшыпхъухэм я ӏуэхум нэ лейкӏэ фыкъеплъ. Итӏанэ мис мыпхуэдэ зы щапхъэ къэсхьыну сыхуейт Зэлыкъуэ куейм, мис а Зольскэм илъэс зытӏущкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ, цӏыхубз цӏыкӏу Жэмбай Индирэ жари Бынибл зиӏэуэ, мис ауэдэу псалъэмакъ хъущ абыми, Джатэ Русланщ абжьыгъуэ тетар. Руслан иджыри фӏыщӏэ хузощӏыр икӏи цӏыхугъи лӏыгъи къыкъуэкӏа абжьыгъуэ. А а цӏыхубз цӏыкӏум унэ къыхуащэхуауэ а и сабийхэр хъарзынэу дыкӏэлъоплъ, школым еджэуэ, зыхуей хуэзу, мис ауэдэу ежьа абы. Мис ауэдэ щапхъэ хъарзынэхэр Зэлыкъуэм фиӏэщ. Аращи, иджырикӏ Казбеки Джатэ Русланикӏ Зэлыкъуэ куейм и унафэщӏхэми дыныволъэӏур мы ӏуэхур гулъытэншэу къэвмыгъэнэнууэ. Абы нэмыщӏкӏэ мыр Ди сайтым нэгъуэщӏыпӏэхэм Ленэ къитхауэ щытар къытедзати, ӏэджи къыщӏэупщӏа, ӏэджэми, щӏэ дауэ хъурэ, дауэ сыт, жари, щӏэ, ауэдэу къыщӏэупщӏахэщи, фэрикӏ, къэфтх а ӏуэхум фызэреплъыр, зыгуэрым дыдэӏэпыкъуар жыфӏэмэ, абы фызэрыдэӏэпыкъунури дэ фэдгъэлъэгъуну. Арат нобэ мис мы Ленэ и ӏуэхум теухуауэ вжесӏэнур, зи ӏуэху къэзыгъанэу къыдэплъа, къыдэдэӏуахэм Тхьэразэ къыфхухъу, гугъуехьыншэ фыхъу, узыншэу фыщыт, жызоӏэ.